De bharr gurb é seo mo chéad uair chun agallamh raidió as Gaeilge a dhéanamh le Unicef, an féidir leat a Eibhlín, eh, achoimre a thabhairt dom ar dtús faoi cé hiad Unicef agus maidir leis an bpost atá agat leo? Like, eh, eh, tá a fhios agam go bhfuil Unicef, go bhfuil an-aitheantas againn ag an am céanna againne?
Sea, cinnte, a Darren, agus go raibh maith agat arís as an gcuireadh a thabhairt dom inniu. Is í Unicef Gníomhaireacht na Náisiún Aontaithe do Leanaí agus táimid tiomanta do leanaí a chosaint agus a thacú ar fud an domhain. Oibrímid i mbreis is céad agus nócha tír nó críoch, ag cinntiú go bhfuil cúram sláinte, uisce glan, cothú, oideachas agus cosaint ó foréigean ar fáil do gach páiste. Agus mé féin, oibrím leis an bhfoireann abhcóideachta i Unicef Éireann chun cearta leanaí in Éirinn agus ar fud an domhain a chosaint agus a chur chun cinn.
OK, táimid chun caint inniu go háirithe faoi Gaza. Chuala mé go bhfuil go bhfuil sé ráite agaibh i Unicef, a Eibhlín, gur cogadh é atá ag tarlú i nGaza faoi láthair, gur cogadh in aghaidh páistí é. An féidir leat cur síos a thabhairt dom, a Eibhlín, faoi cén chaoi a gcreideann sibh an ráiteas sin? Sea, is trua é a rá ach gan dabht You know, le beagnach dhá bhliain anois, is í Gaza an áit is baolaí ar domhan do pháistí. You know, i measc gach 100 duine a mharaítear i nGaza, is páistí iad 40, agus i gcogaí eile bíonn sé thart ar 20. So go dtí seo, maraíodh breis is 18,000. 430 páiste, thart ar 28 páiste gach lá. Tá sé sin cosúil le seomra ranga iomlán a marú gach aon lá ar feadh beagnach dhá bhliain. Feicimid an tseachtain seo caite, tá gorta dearbhaithe i nGaza agus míchothúlacht uafásach ann. Tá cásanna tromchúiseacha ag méadú go tapa, beagnach céad ochtó faoin gcéad i gceann cúpla mí. Tá you know céad agus naoi déag páiste Palaistíneach tar éis bás a fháil de bharr míchothúlacht ó tús an cogadh seo agus le déanaí feicimid go bhfuil páistí agus agus a dtuismitheoirí á marú agus iad ag ag fanacht i líne le bia agus soláthairtí eile i nGaza. So tá sé, you know, freisin i bhfad níos deacra anois teacht ar uisce glan nó seirbhísí sláintíochta agus tá tá daoine breoite.

Bhuel, tá an foireann Unicef ar an talamh i nGaza ag scagadh leanaí, ag tabhairt vacsaíní, ag soláthar bia teiripeach agus uisce glan, agus ag cur cogais agus trealamh riachtanach ar fáil d'ospidéil ann. Táimid ag cabhair le leanaí atá scartha óna dteaghlach agus óna thuismitheoirí, ag tabhairt tacaíochta síceasóisialta agus ag cur spásanna foghlama ar fáil le haghaidh páistí gur féidir leo leanúint lena gcuid oideachais fiú i lár an chogaidh ach cinnte tá you know go leor, go leor páistí ann nach bhfuil ag fáil aon tacaíocht nó aon bia you know faoi láthair tá breis agus milliún leanbh fágtha gan aon chúnamh ar feadh seachtainí, rud a fhágann go bhfuil glúin iomlán i mbaol ocrais, galair agus tráma a mhairfidh i bhfad tar éis don chogadh críochnú. OK, agus ní hamháin ó thaobh páistí de a Aibhlín ach, an féidir leat a rá liom cad iad na héilimh atá agaibh i Unicef chun stop a chur leis an bhforéigean?
Bhuel, ag Unicef táimid soiléir, caithfidh sos cogaidh láithreach agus buan a bheith ann. Ní mór stop a chur le marú sibhialtachta agus go háirithe páistí. Táimid ag éileamh rochtain dhaonnúil sábháilteachta agus gan bhac ionas go mbeidh bia, uisce, cogas, leigheas agus foscadh ar fáil do na daoine is mó a bhfuil géarghá acu leis. Táimid ag iarraidh freisin go gcosnófar ospidéil, scoileanna agus bonneagar sibhialtachta eile, ní ceart go mbeadh siad riamh mar spriocanna. Agus ar deireadh, táimid ag ag áitiú go go gcloífidh gach páirtí leis an dlí daonnúil idirnáisiúnta agus go mbeidh siad freagrach nuair a sháraítear cearta páistí. Ní féidir beatha agus leanaí a chosaint ach amháin mar chuirtear deireadh leis an bhforéigean agus mar osclaítear spás daonnúil.